mɛ kɛ yɛrɛ baara min don kunfɛ baara tɛ sabu i bɛ na ni solution de ye ka na ni fɛɛrɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to maaw mago jɔlen don fɛn dɔw la walasa o mago ɲɛ i ka se ka o combler autrement dit i b'a sɔrɔ problème dɔ bɛ yen toi tu apportes la solution par rapport à ce problème c'est pourquoi yani ka don entrepreneuriat la i bɛ jateminɛ de kɛ an bɛ don min na i ko bi ne ka jamana kɔnɔ la walima ne ka sigida kɔnɔ la fɛn jumɛn de bɛ yen nɔ ko c'est à dire que o kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ne bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye ko o fɛɛrɛ kɔnɔna la ni ne nana o proposer o bɛ kɛ fura ye u ka sɛgɛn walima u ka hami na en contrepartie olu bɛ lafiya sɔrɔ ɔ ne fana nana ni fɛɛrɛ min ne fana bɛ fɛn sɔrɔ ni o fana bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye ka bila kun ko se an to entrepreneuriat ye fɛn dɔ ye a bɛ cɛsiri kofɔ a bɛ kunkɛnɛya kofɔ a bɛ jateminɛ kofɔ a bɛ hakilisigi kofɔ donc olu yɛrɛ n'i ye adamadenya yɛrɛ jateminɛ ni o fɛn damadɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ adamaden na dɔrɔn a ka ca ala fɛ i ka ɲɛtaa ani i ka kow ɲɛsɔrɔli peut-être e de bɛ presser sinon don dɔ la ani waatinin ko dɔrɔn de don donc o ye kelen filanan ye mun ye a b'i permettre k'a dɔn réellement diɲɛlatigɛ kɔnɔna la k'a dɔn ko gɛlɛya fana bɛ maa kalan Parce que k'a fɔ ko entrepreneuriat ye fɛn dɔ ye ko c'est à dire tout est rose ko i b'a daminɛ fo ka taa se a laban k' dibi sɔrɔ tɛ l'entrepreneuriat senfɛ des hauts des bas bi ka di sini ka go o b'a la bi ka go sini ka di o fana b'a la mais en grosso modo ne kɔni fɛ fɛn min don a bɛ adamaden bila i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ la k'i cɛ siri ka da i yɛrɛ la ka sɛbɛ kɛ parce que n'i donna a la n'i tɛ ka sɛbɛ kɛ i t'a la fila n cɛtigɛ yɛrɛ mais n'i donna a la n'i y'i cɛ siri ka da i yɛrɛ la ka sɛbɛ kɛ ka baara kɛ k'i ka baara minɛ ni tɛgɛ fila ye a ka ca ala fɛ don nata la i b'a ye k'a fɔ i hakili bɛ min na i bɛ se k'a ɲɛsɔrɔ ɛɛ Millénium technologie an ka cakɛda tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ bɛ an ni ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et la formation professionnelle tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ bɛ ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka masalaw la fɛn min ye minisiri y'a jira an na k'a fɔ ale ka département baarakɛ yɔrɔ min fana ɲɛsinnen don fɛn min ye baarakow kɔlɔsili ni a ko fɛsɛfɛsɛli ni jateminɛw ma u y'a jira k'a fɔ ko san duuru nata in na 24800 étudiants c'est à dire que ekɔliden ba mugan ani naani ani kɛmɛ seegin olu de ka kan ka tila san duuru nata in na mais o ekɔliden minnu ka kan ka tila kalan na a caman bɛ yen nɔ u bɛ ka to ka faculté sciences sociales walima lettres de kɛ mais u bɛ ka kalan min kɛ diplôme minnu b'u bolo n'u tilara ani jamana bɛ lahalaya min na bi ani jamana yɛrɛ mako bɛ fɛn min na don nataw la o tuma olu minnu bɛna tila kɛmɛ kɛmɛ sarala jamana yɛrɛ bɛna se ka baara sɔrɔ maa min ye a tɛna se ka tɛmɛ fɛn min ye kɛmɛ kɛmɛ sarala saba kan fɛn min ye secteur privé ye kɛmɛ kɛmɛ sarala olu bɛ se ka cinq pour cent ta o tɛ huit pour cent o quatre-vingt-douze pour cent tɔ o kɔrɔ sisan sa psɔ jɛ porotu don n'i sigi o la k'a fɔ ko jamana de ka baara d'i ma pour que ka kɛ bi kɔnɔ fsasi an ka dɔnkilidala dɔ Master Soumy a y'a fɔ a ka dɔnkili dɔ la a ko ko jamana min kɔnɔna la ɛɛ ko tribunal minnu bɛ yen o tɛ bi wolonwula bɔ nka faculté min bɛ tribunal baarakɛlaw former san o san u bɛ mɔgɔ ba saba ni kɔ bila c'est à dire que sur le marché de l'emploi i b'a dɔn o kɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc bi bi in na ne b'a fɔ jeunes ye hali mɔgɔ minnu bɛ ka to ka fonctionnariat baara kɛ olu bɛɛ olu caman sɔminen don bi u bɛ ka entrepreneuriat kɛ kɛrɛfɛ walasa ka se ka a fila fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni ale ye tɛgɛda yɔrɔ sɔrɔ ale bɛ fonctionnariat la nka ale bɛ ka entrepreneuriat fana ɲɛɲini jango e min ma kɛ fonctionnaire ye fɔlɔ donc i kan k'i hakili to entrepreneuriat fana la mais ka entrepreneuriat kɛ copier coller ye Parce que bɛɛ lajɛlen bɛ na ne fana bɛ don na parce que a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ na ne bɛ sɔrɔ an bɛ to de la an bɛ taa mutiyasi créer toujours toujours i bɛ jateminɛ de kɛ a b'a fɔ ko jama bɛɛ bɛ ka taa fan min fɛ k'o de ye sira ɲuman ye i b'a sɔrɔ jama tɛ ka sira dɔ lajɛ nka ni e y'o lajɛ k'o exploiter a ka ca a la fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mɔgɔ caman bɛ bi n'i y'olu ka parcours ta k'a lajɛ olu bɛ kɛ misali baramuso tigi n'i y'ale ka parcours ta k'a lajɛ

ka t'o feere kɔrɔn fɛ Tɔnbukutu ani Gawo n'o banna kɔgɔ min bɛ di baganw ma a bɛ o kɔgɔ san ka t'o feere Kucala ni o kɔgɔ fana sanna a bɛ sɔrɔ ka tiga san yen nɔ ka na o feere Mɔpti a ye o de daminɛ fo ka na Bamako yan a nana Bamako yan fana a tun bɛ jumɛn kɛ kasɛti feere o y'a sɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ arajo 4 piles 6 piles de tun bɛ yen nɔ kasɛti rectangulaire lama ninnu a tun b'o feere fo ka na don magnétoscope ni magnétoscope eh, kasɛti feere la ka ban la fo bi so tɛ b'a tɔgɔ min tɔgɔ afiri ko ka tso b'a tɔgɔ min tɔgɔ afiri tɛ kana b'o la gafe dilan b'a tɔgɔ min tɔgɔ fana ko kindugu edi a bɛ imob la mɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen k'a bɛ ka jɔ mali la purme mɔlid mali sari ale fana ka psi don a se kɔnɔna na nin bɛɛ ye misali ye k'a fɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ jɛnatigɛ ko o ko la i ka kan ka muɲu ka sabali ka baara kɛ nka ka baara kɛ ni tiɲɛ ani cɛsiri ye ani sɛbɛ ye ni Ala sɔnna i bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la mais bi jeunes ka problème ye mun ye assez souvent on veut avoir tout maintenant et tout de suite sans effort sans patience o tɛ bɛn o c'est à dire que anw b'a fɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye su ko ni dugusɛjɛ cɛ jɛnatigɛ tɛ sɔn o ma i bɛ taa dɔɔni dɔɔni de et surtout entrepreneuriat tɛ sɔn min ma fana o ye ka étape brûler parce que entrepreneuriat kɔnɔna la i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ o ye kalan de ye pour que i bɛ se ka hakili to yɛrɛ la cogoya ma i bɛ nɔgɔya o nɔgɔya sɔrɔ o fana ye ladilikan de ye pour que i ka se k'i yɛrɛ ladi ka se ka maa wɛrɛ fana ladi